Trí, dó, haon, náid, beo. Dia dhaoibh, seo Brian ag léamh na nuaíochta as Meiriceá arís inniu an tríú lá déag Deireadh Fómhair 2015. Tá go leor ar siúl, bhí buamaí sa Tuirc, tá na daoine i bhfad amach ar an eite dheis ag rá go bhfuil Paul Ryan róliobrálach dóibh. Slán a scéalaí. Tá. ballraíocht i ndronganna curtha i leith daoine in Georgia a choimeádann an bratach frith-chónaidhmeach. Ar foluain tá Playboy ag éirí as mná nochta agus tá cogadh, nó seo focal ba cheart a bheith ann mar beidh sé in úsáid go leor as seo amach, ionadaíoch, ionadaí. Tá cogadh ionadaíochta, más féidir é sin a rá, ar siúl sa tSiria agus tá bhráithreachtaí Áiseacha á smálú ag eachtraí hazing agus sin iad na scéalta móra ar chlúdach an New York Times ach tá mé ag iarraidh cúpla nóiméad

Agus a leithéid, tá siad fós ag fáil na míle milliún dollar in airgead deontais ón rialtas, in ainneoin gearán a bheith á gcur ina leith go bhfuil siad ag tabhairt céimithe beagmhaitheasacha amach agus go bhfuil siad ag déanamh calaois agus caimiléireacht. Tá airgead iasachta ag sreabhadh isteach mar sin féin. Thoiligh rialtas Obama an samhradh seo go scriosfadh siad cathuithe feidearálacha iasachtaí na n-iar-mhac léinn

Agus cúisithe á gcur ina leith go bhfuil siad, go raibh siad ag, go raibh siad i mbun calaoise leathan, forleathan ar fud na tíre. Gheall oifigigh oideachais go gcosnódh siad mic léinn ó choláistí mí-úsáideacha agus go gcosnódh siad leasa na n-íocóirí. cánach. Ach más ea, agus in ainneoin feachtais ghéir, mar a chuirtear air sa scéal, in aghaidh drochghníomhairí, Tá an Roinn Oideachais ag leanacht ar aghaidh ag tabhairt na scórtha milliún dollar gach mí

faoi chaighdeán nó mídhleathacha. Luann an scéal seo an Education Management Corporation agus ní fiú an t-ainm sin a aistriú, ós rud é gur ainm dílis é. Tá siadsan i mbun céad is a deich coláiste sna Stáit Aontaithe do chócairí, ealaíontóirí agus gairmeacha eile. Rinneadh fiosruithe Ina leith agus cuireadh an dlí orthu le déanaí in dhá stát déag, tá líomhaintí déanta ag an Roinn Dlí agus Cirt, go n-úsáideann an comhlacht dreasú airgid mídhleathach chun Seo focal eile anois ba cheart a bheith ann, tá sé úsáidte agam chomh minic sin. earcach, earcaí. Chun a lucht earcaíochta a íoc agus anuraidh cláraíodh ollchaingean dlí ina leith agus na cúisitheoirí ag maíomh go raibh an comhlacht i mbun cleachtais rollaithe meabhlacha agus go raibh siad ag ionramháil cláir feidearálacha um iasachtaí agus deontais. Má sea, leanann an creachadh ar aghaidh. Tá an tionscal go léir gairmthraenála. faoin spotsolas le roinnt blianta anuas agus é curtha ina leith go bhfuil siad ag creachadh na mbocht, na n-iarshaighdiúirí agus mionlaigh trí tháillí iomarcacha a ghearradh do chéimeanna nach gcuireann lena ngealltanais go bhfaighfidh na mic léinn scileanna agus postanna as. Sin an méid den scéal sin. Tá an aimsir ag tiontú beagáinín, bhí grian álainn againn le tamall ach thart ar lár maidine inniu, Tháinig na scamaill isteach agus tá an teocht ag titim beagáinín, ach níl aon clamhsán agam faoi sin, athraíonn na séasúir. Sin an méid mar sin de scéalta nuaíochta. Inniu, tá súil agam go bhfeicfidh muid a chéile arís amárach, nó arú amárach ar a déanaí, don chéad leagan eile de nuaíocht an lae as Meiriceá. Mar sin, idir an dá linn, guím lá maith oraibh go léir. Go gcumhdaí Dia sibh uilig.